Aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kelekele ye mun bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sunguma sɛnɛ fangama kan an k'an jija ko in sirilen bɛ kisɛya de la an balimamuso konipo ingénieur konipo eh, a bɛ fɛ ka dakuruɲa fila fila nin kuma in kan toujours an bɛ nɔgɔ ladan cogo de la ani nɔgɔ application kɛcogo ingénieur konipo aha i ye korotumu tarawele ni eh, karamɔgɔ sedu toye lamɛn nka farankan jumɛn b'i bolo mhm.
ka dɔɔni dɔrɔn fara olu ta kan sinon u y'a bɛɛ fɔ ka ban mhm. komi aw kun bɛ sɔrɔ kuma na awɔ ni farafinnɔgɔ ye n ko n bɛna mun fara a kan dɔrɔn n'i ye mun di i ka dugukolo ma a b'o de lasegin i ma siga t'a la dakuruɲa damadamani na n'i bɛ fɛ ka sɔrɔba kɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an ka tɛkiniki na metɔdi la maraîchage plus intensif la i bɛ sɔrɔ kɛ fo koko saba ni kɔrɔlenw ye ni i ka baara kɛcogo kɔrɔw ye. Mhm. Donc, a b'i ka rendement tripler. Mhm.
Rendement a b'a tripler de. Mhm. Donc, ni rendement bɛ tripler, i Mhm. fana kan ka i ka i bɛ na ni farafinnɔgɔ min ye k'a k'i ka yɔrɔ la, i fana b'o tripler de. Mhm. ni kɔrɔlen n'i kun bɛ buruwɛti ɲɛ kelen de k'i ka plansi kan nin na i bɛ buruwɛti ɲɛ saba de k'a la i tɛ angɛrɛ k'a la donc a b'i ka sumansi labalo ɔ nɛɛma yɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ produit chimique tɛ angɛrɛ chimique t'a la ni rien donc n'i bɛ buruwɛti ɲɛ kelen k'a la kɔrɔlen i bɛ ɲɛ saba de k'a la o de la a ka kan i ka kɔn k'i ka nɔgɔ dilan samiya kɔnɔna na yala tilema b'a sɔrɔ tiɲɛ na nɔgɔ b'i bolo i ma sɛgɛn nɔgɔ ɲini na fana ok ayiwa an balimamuso ɛnzinɛri eh, konipo i ye nin mun fɔ nin ye ah, n dalen b'a la an lamɛnbagaw kulo b'i la nin wagati in na u bɛn'a kɛ nin kɛcogo la samiya nata kɔni ne yɛrɛ bɛna n ka eh, nɔgɔ dilanyɔrɔ dilan k'an ka nɔgɔ dilan walasa contre-saison bɛ da o kan n ka se ka nɔgɔ sɔrɔ nɔgɔ ɲuman ka kɛ n ka nakɔ la dakɔr ɛɛ an balimakɛ bɛ Autriche n'o ye kirisiyan ye kirisiyan toye i tulo bɛ ayiwa ɛnzinɛri konipo la ani korotumu u ka intervention n y'a bɛɛ mɛn hakili la u ye mun fɔ ɛɛ Ɛɛ ne ne bɛ se ka fɛn fitinin dɔ fara a kan ɛɛ misaliya Mhm, ɛɛ n'i ye ɛɛ bagan fila ta an mhm, k'a fɔ sɛ ni misi mhm, ɛɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ɛɛ baganw bɛ fɛn mun dun ɛɛ u bɛ fɛ a ka lakuraya mhm, ɛɛ a- hali n'u bɛ ɛɛ Ni bagan ye dumuni dɔ kɛ a bɛ sugunɛ kɛ a bɛ bo kɛ a yɔrɔ la a tila kɛ a kun fɛ hali dɔɔni a b'a kɛ de walasa a ka se ka a bɛ fɛn min dun a k'o si donc mɔgɔ kan ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko sɛ ani pigeon ani ɛɛ misi mm, bagan minnu kisɛ ninnu dun mhm. ɛɛ u bo ɛɛ n'i y'a jateminɛ u bo de ɛɛ bɛ ɛɛ a kisɛ ninnu dilan kura ye mhm. ɛɛ n'an y'a fɔ misi misi bɛ se ka bin dun ɛɛ o kɔrɔ ko ɛɛ misi bo i bɛ se k'o kɛ fɛn dɔ la i b'o i bɛ bulu mun dun na parce que n'a ye n'a tora ka bin dun ten n'a m'a nɔ bila a bɛ a b'a yɔrɔ falen sinon a tɛ dumuni sɔrɔ donc o de la ne kɔni fɛ a sɛbɛnnen tɛ livre kɔnɔ dɛ ne y'o jate de minɛ kɔnɔw b'u sigi yiriw kan ka yiriden dun ka bo kɛ

eh, normalement o kan ka segin foro la de mais n'i y'a jateminɛ sɛnɛ bɛ kɛ togodaw la ka na n'a ye duguba kɔnɔ an bɛ dumuni kɛ n'an taara ɲɛgɛn na an bɛ fɛn fɛn to yen nɔ bɛɛ bɛ taa eh, dingɛ kɔnɔna la a tɛ segin ka taa foro la donc o de la an b'an banba baganw kan sisan nɔ baganw bɛ dumuni min kɛ ni baganw ye eh, a nɔgɔ bɔ an bɛ bagan nɔgɔ ta ka taa n'a ye foro la Mhm.
Ouais, et puis ne ye jateminɛ mun kɛ ɛɛ ne ye kuma ninnu lamɛn et puis ɛɛ ne bɛ mɔgɔ lamɛn ɛɛ ɛɛ a bɛ komi fɛn dɔ bɛ de fɛn dɔ bɛ ɛɛ don n kunkolo kɔnɔ n bɛ se ka mun fɔ ɛɛ mun bɛ o fɛn ninnu ɛɛ kɛ fondation ye ɛɛ fondation o ye n'i ye yiri belebele ta sisan an k'a kɛ sisun ye ni sisun tun bɛ bɔgɔ dun i tun b'a ye ko ni san duuru san san kɛmɛ tɛmɛna a bɛ kɔmi n'a ye bɔgɔ dun bɔgɔ tun tɛ ka a lili bolo la a bɛ o de sen donc o kɔrɔ ko ɛɛ tu ɛɛ a ka kɛ tu ye a ka kɛ sisun ye n'a y'a bulu ɛɛ fili ka bin san o san o kɔrɔ ko ɛɛ a bɛ fɛ ɛɛ a bulu ninnu ka toli de ɛɛ walasa ka se ka ɛɛ dumuni sigi donc ɛɛ sɛnɛkɛla kan ka mun faamuya o ye ɛɛ an bɛ suman mun dun ɛɛ yiri mun bɛ falen ɛɛ tu mun bɛ falen ɛɛ u ka dumuni ye tile de ye Mhm. Eh, ke eh, kile de bɛ eh, u ka ji eh, u bɛ ji mun min ani kile eh, o de b'u labonya Mhm. eh, engrais chimique tɛ ko foyi tɛ Mhm. mais eh, san o san u b'u bulu fili Mhm. eh, u yɛrɛ bɛ sa eh, tila ka toli eh, ka ɲagami ji la u b'o ji min tuguni eh, ka tila ka eh, kile fanga ta Mhm. eh, kile bɛ se ka batiri fa o Mhm. bɛɛ b'a dɔn ko eh, kile kile bɛ se ka batiri fa donc Mhm. eh, ɛɛ bulu ɛɛ olu ye panneau solaire de ye hmm. donc olu de bɛ ɛɛ a ja bɛ ta a a énergie bɛ ta a ka bayɛlɛma ka kɛ kolo ye ka kɛ bulu ye ka kɛ den ye. Hmm, hmm.
Ah, d'accord. donc ɛɛ ni ɲɛfɔli kuruman don ɛɛ peut-être ɛɛ fatɔ kuma don. ayi fatɔ kuma tɛ. n'a fɔra bamanankan jɛya la. jɛlen na bɛɛ bɛ se k'o faamu a ye bamanankan yɛrɛ jɛla i bɛ ka mun fɔ nin ye nin ye eh, sunkun yɛrɛ n'an b'a fɔ ko nature nin y'ale yɛrɛ ka loi de ye n'an b'a fɔ ma ko kurundun c'est à dire eh, fɛn bɛɛ mago bɛ fɛn bɛɛ la eh, ala yɛrɛ ko in dilan tantɔ ka kɔn adama eh, adamadenya ye o ye an ka forobafili la don tɛ ka kɔn mɔgɔya ye parce que mɔgɔ an ye mɔgɔw de voilà donc il faut que mɔgɔw fana k'o kurundun n'o ye loi ye u k'o de respecter walasa u ka se ka sɛnɛ kɛ ka nafa sɔrɔ sɛnɛ la ka sɔrɔ ka sunkun fana t'a ouais. cogo la walasa sunkun ka se k'u sɔn
ouais et puis ingénieur konipo mm -hmm. euh, ye mun fɔ mm -hmm. o ye ka euh, euh, i ka nɔgɔ dilan samiya fɛ mm -hmm. euh, kɔrɔ fila de b'a la samiya fɛ bin bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ Aa yanni ka binfagalan k'a la munna i t'a kan ka k'a ton n'i y'a ton siɲɛ kelen n'a tolila i b'a yɛlɛma n'a tolila siɲɛ fila i b'a yɛlɛma a kɛla nɔgɔ ye i y'o kɛ ten samiya ka da o i bɛ laban ka i ka i ka eh, foro nɔgɔ sɔrɔ eh, i ma kɔri i ka yɔrɔ la eh, i ma pɔsɔni kɛ i ka yɔrɔ la donc o y'aw avantage ye donc sɔnni t'a la parce que i tɛ ji k'a la san bɛ san b'a bugɔ o de la a y'a fɔ ko a tɛ kɛ yiri ninnu kɔrɔ mm-hmm. donc i b'a kɛ tintin dɔ kan walasa ni ji cayala a ka se ka woyo mm-hmm. dɔrɔn voilà donc sɛnɛkɛla bɛɛ bɛ se ka bin kan sɛnɛkɛla bɛɛ bɛ se k'a ka kalakala k'a fara ɲɔgɔn kan eh, ka nɔgɔ dilan eh, nɔgɔ bɛ dilan de eh, n'i m'a dilan a tɛna dilan yɛrɛ ma a tɛna dilan yɛrɛ ma siga foyi t'a la ɔ an b'a fɔ an filɛlibagaw n'an lamɛnnibagaw ye an minnu bɛ k'an lamɛn ani k'an filɛ nin wagati in na k'a fɔ ko christian toye ale sigilen bɛ autriche a ka association tɔgɔ ko nakɔ bio a bɛ ka lakɔgɔli boloda lakɔgɔli min bɛna kɛ bɔlɔlɔ sira kan eh, telegram sanfɛ n'aw bɛ fɛ ka kunnafoni ɲɛnama sɔrɔ an bɛna an ka telegram lien bila donc aw bɛ cliquer a kan ka fara an ka gurupu kan fɛn o fɛn filɛ ka fɔ nin bɛɛ fɔra dakurunya dan dɔ teliya bolo ma nka n'a yɛlɛnna gurupu in kan aw mago bɛ detaye fɛn fɛn la walawalali fɛn fɛn la olu bɛɛ bɛna kɛ lakɔgɔli la lakɔgɔli min b'a to aw ka foro bɛ k'aw ta ye aw ka foro bɛ kɛ foro ye foro min ka sanu foro min nɔgɔ ɲɛnama bɛna labɔ foro min aw bɛ deli ka mun sɔrɔ aw bɛna o ɲɔgɔnna saba sɔrɔ donc euh, an b'a fɔ aw ye aw sɔgɔlen ka to an ka jabara ninnu na aw ka to k'an ka kunnafoni ninnu lamɛn ni ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ telegram kulu sanfɛ ka nin lakɔgɔliba in laɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ Nin jɛmukan labɛnna Nakɔ Bio an'a baaraɲɔgɔn fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn